ụmụnne m ndewonu aha m wụ Eziada Ifeọma awụ nwanne unu nwanyị ihe m ji wee na-eme ihe onyonyo a taa wụ ka mụ na unu wee kọrịa hmm? ka anyị wee reason it together maka anụjuna m ntị agụjukwana m anya na-afụzi m ụfụ m ji agụ gịnị ka a na-ekwu ee Nnamdi Kanu maazị Nnamdi Kanu asịkwa ee IPOB asị hụ ee ESN asịkwa ndị nke a sị hụ hmm? ọ bụ ihe anyị na-ekwu ọ na-afịọ everywhere i mepe WhatsApp oh, o juru everywhere so gịnị ka a na-ekwukwanụ gịnị ka a na-aka ndị ụfọdụ sị ee mba anyị agaghị asọpọtụ Nnamdi with ESN ya anyị sọpọtụọ ya ugbua ọ bụrụ na anyị asọpọtụna ndị proscribụrụ Nigeria gọọmenti proscribụrụ ha maka na ha bụ ndị terọrist hmm? anyị na-ekwu ihe a nke na-ewutekarị m wụ mgbe ụmụ anyị ụmụafọ Igbo na-ebugharị okwu dị otu a na-ekwu okwu dị otu a Hmm? i gee ntị Ọhanaeze Ndị Igbo apụta ha ele aha ndị Igbo gọvanọs ndị Igbo apụtasị a na-achụgharị eh, IPOB a na-achụgharị ha a na-atọrọ ndị mmadụ a na-eme arrest na-eme arrest ụmụnne anyị without anyịnwa ikwu okwu organ market boom ga ugbu a a na-ere ụmụ mmadụ hmm? nye ka ihe m ji sị ka m mee ihe onyonyo a wụ so that ka posterity chete m that I, I actually opened my mouth to say something in condemnation of ihe mega ụmụ Igbo so ọ bụrụ na i tinyebeghị ọnụ gị n'ihe a na-emenụ na ụmụnne anyị anyị na-egbu ị mara that your posterity will not be kind to you because ụmụ anyị a na-achụgharị ha na-atọrọ ha a na-anwụrụ ha a sị na ndị ndị IPOB na ndị ESN jet a na-agbagharị na-efe ha na-achụ ụmụ anyị ESN ha ha ha ele ihe ha mebiri ESN a e bidoro ọkwa security ọkwa security challenge e nwere brought about ESN they were a product of insecurity ESN came as a product of insecurity nọ n'ala Igbo ndị mmadụ kọọ ọrụ e mebie ya a chịrị nama aga bọsasịa ya mebisie ya a bịazie ha na ha nwee confrontations e mee ihe e mere a bịa kwụọ ụgwọ nama egburu ma ọwụ ihe a ndị ọrụ ha mebiri nwa onye ga-echeta ha anụ ihe a na-eme ndị a na-erape ndị a na-egbu ndị a na-atọrọ esn ji wee pụta hmm? ee ihe bidoro esn nnamdị kalụ o setene up esn ụfọdụ asị hei eh, nnamdị kalụ na esn eh, ka anyị hapụrụ ya ahụ nnọọ ka anyị hapụrụ ya ọ ya nwe ya ọ ya setiri up unu ga-ahapụrụ nnamdị kalụ esn ụmụ anyị ụmụ afọ igbo pụtara wepụta onwe ha iji wee gbaa mbọ wee gbara ala nna ha mbọ sị na ụmụnne anyị a na-egbufusi ma ndị a na-atọrọ na ọ karịana na o zuona na ọ dịghị mma na ha apụtana ịjụ ese sị gịnị ka ụmụnne anyị mere unu ji na-eme ha ihe that's how, why they came out it was a product of insecurity injustice killings rape violence against ụmụ Igbo that, that, that was what brought them out ka anyị hapụkwa ichefu how ESN jiri bido a product of necessity of the moment ọwụ sọọsọ ndị Igbo bidoro this this this security thing as a necessity of the moment ndị Yoruba nwere nke ha Amotekun gịnị ka a na-akpọ ha lee ndị ndị ugwu awụsa nwere okay let's look at ndị ndị fulani a na-ebugharị egbe ak-47 na-agba edeclare na ha proscribe na ha as a terrorist group rather ha ga a na-enegotiate with them a na-ebunye ha ego look at ego a na-ebu a na-ebunye ha the federal government na-aga enegotiate with bandits ndị bu egbe na-egbu ndị mmadụ na-atọrọ ndị mmadụ okay look at what happened recently ụmụaka 300 a gara tọrọ ha na school how can 300 students be kidnapped ọkwa moto ga-eload mmadụ 300 eburu ha no anyị enweghị security enweghị ihe anyị nwere Nigeria wu jungle ee eh? agwọ pụta ya elo ibe ya na anwụrụ na mmadụ 300 guess what is happening negotiation ebunye ha ego Don't be surprised that people are building their own republic using Nigerian resources in the name of a ransom and settlement. Anyị anọrọ na na na agba egbe ọnụ ESN they proscribe. Ihe ha nke ahụ ha na-eme ezughọrọ ha ego ha na-ebu ezughọrọ ha mmanụ ha na-ezu ezughọrọ ha all the appointments niile valuable positions niile ha nyere ndị be ha Fulani o zughọrọ ha yet ha eburu egbe na-achụgharị ndị be anyị ka ha gbuo anyị injustice this injustice ka ndị nna nna anyị ha jiri gaa ọgụ and they, that has not stopped and that injustice is still fanning the, the, this Biafra Biafra movements and agitations. Ọwụ na Nigeria dị mma, people will not be like this shouting na anyị chọrọ ịla. It's not only Biafra. Look at ndị Yoruba ha chọrọ inwere onwe ha. Nobody can function well as a human being in the midst of injustice, intimidation, killings, rape, and ndị otu ya. We are humans, anyị awụghị animals. So ndị a na-ebugharị egbe bụ ndị ugwu na-eme ihe niile a enweghị a na-akụrụ ha aka a na-enye ha amnesty then ndị be anyị na-achụgharị ha na ESN na-abịa na unu sị hapụrụ ya Nnamdi na hapụ ụmụ anyị pụtara ịgbara anyị odibo ụmụ anyị were ndụ ha tinye in the line ụmụ anyị na-agbagharị n'ime ọhịa ma ndị agwọ na agwọ ma ọ ga agwọ ọ ga-ata ha ma agụ agụ ọ ga-adọgbu ha ma nke ga-eme ha they didn't care to keep us safe ngwa ka m jụọ unu Nnamdi Kalu na ndị ESN what are they looking for kee ihe ha na-achọ what brought them out in the first place if not injustice ala ha na-achọ ka ha zọta ọ kwa ala Igbo mgbe Nelson Mandela na-azọ for for eh, eh, eh, South Africa what happened mgbe a zọtara South Africa how long was Nelson Mandela president of South Africa how long how long ka mmadụ nwere ike ịwụ president of a country democracy four years eight years nke ahụ agaa ka anyị were ya nụ na Nnamdi chọrọ ịzọta Biafra wụrụ president ị gakwa azọta n'ekwekwe ị ga-azọta ala wee chọwa ute Biafra bịanụ ma ọ wụrụ ma ya fọzi onye ga-awụ president Biafra bịanụ ma ya wụzie na Nnamdi ga-awụ president Biafra forever ọ kwa anyị ga-ejide egbe n'aka e wee jụwa nwaanyị ọ ga-eri ụmụ Igbo ihe m ji na-eme ihe a wụ ka anyị mara ihe Nnamdi Kalu na-azọ ka Biafra bịa ESN na-azọ to protect our people ka ha nye Biafrans protection from ndị na-egbu anyị maka na ha jiri anyị kpọrọ ihe ha ma na anyị wụ ụmụnne ha so ihe m na-asị ka anyị sọpọtụọ ndị be anyị ka anyị sọpọtụ ụmụ anyị pụtaranụ inye anyị sekuriti ka anyị sọpọtụọ e, ihe ihe Nnamdi Kalu mege ibido weta ka e nye sekuriti to our people ee eh, Nnamdi onwe ọ maghị ụka ekwu ọ na-akpọ ndị mmadụ iyi ọ na-ekwugheri ekwugheri ọ na-eme nke a ehe ọ na-eme nke a na-eme ngwanụ anyị a ga na-ajụ ubi anyị maka na o ruru ahịhịa anyị a ga-atụfu Nnamdi ọ hapụzi ịbụ nwa afọ Igbo maka na o nwere ndị ọ kpọrọ iyi ee eh? anyị ọ ga-ahapụzi ụmụ anyị ndị bịara ịgbara anyị mbọ ịzọpụta anyị maka na e mere ha identify to Nnamdi ka anyị a ga-asị oh, anyị agaghị eso ha maka na e proscribụrụ ha ha wụ ha wụ Nigerian gọọmenti proscribụrụ Nigerian gọọmenti proscribụrụ na ndị Fulani Nigeria gọọmenti o proscribe na ndị a ha nwa ji egbe na-ebunye themselves ka ha ga na-atọrọ ndị mmadụ ha na-ana na ransom ha mee ha eke agbata eke biko ụmụnne ihe m ji na-eme onyonyo a ka anyị kete n'ụra Nnamdi Kanu wụ nwa anyị ESN e bidoro wụ ụmụ anyị mbọ niile ha na-agba wụ maka ụmụ Igbo ka ala Igbo wee dị mma ka mmegbu a na-emegbu anyị wee kwụsị ọ wụ ihe ha jiri pụta wepụta onwe ha ma nke ha metere ma nke ha na-emeteghị ka anyị weregodi the fact that ha na-agba mbọ maka Biafra Nnamdi enweghị nke ihe ọzọ ọ na-agba mbọ na-awụghọ ka Biafra bịa ndị ESN enweghị ihe ọzọ mbọ ha na-agba na-abụ to protect Biafrans Why can't we support this? Ngwa kpọọnụ nụ Nnamdi Kanu on the on the to a conference table. Kpọọnụ nụ ESN to a conference table. Let's have a way forward. Ụfọdụ sị ngwa ka a ga bido security outfit nke ọzọ. Otu a ka bido bido bido si mụba everywhere. Biafra movement nke Biafra movement nke ọzọ 1301. Ihe niile ahụ e bidogasịrị ejula ele nne gị kukororo. It will not work because until a nyụkọọ mmamịrị ọnụ before ọ gbaa ụfụfụ ma a nyụkọghị ọnụ ọ gakwaha agba ụfụfụ so ihe m na-akpọ ụnụ taa ụmụnne m ka anyị bido nyụkọwa mmamịrị ọnụ elee ndị nwere amamihe n'ala Igbo elee ndị nwere ike ịbụ ọnụ na-ekwuru ụmụ Igbo kpọọnụ nwa anyị nwoke Nnamdi Kanu kpọkọtanụ ụmụnne anyị ndị ESN ka anyị gbaa ha gburugburu wee kwado ihe a na-eme let ESN a bịaranụ wụrụ a unifying force for ụmụ Igbo ka a gharakwa ịga ugbu a na-ekewasị ka anyị were unite ourselves gbakọta together kwụrụ ka ukwu azịza maka na anyị wụrụ ukwu azịza aga agbajili anyị mana anyị nọrọ n'ofu n'ofu a gakwa agbajisi gbajisie e, ihe a mana chukwu agaghị ekwe because this time is a time ka anyị ga-unify ourselves ọ ihe m ji sị mee ihe a ka unu wee ghọta Nnamdi enwe ihe ọzọ ọ na-achọ na-awụhụ ka ala Igbo dị mma ESN enwe ihe ọzọ ha na-achọ na-awụhụ ka ala Igbo dị mma anyị niile wụkwa na ụmụafọ Igbo enweghị ihe ọzọ anyị kwesịrị ị na-achọ ugbu a na-awụhụ ka ala Igbo dị mma Hmm? so onye mara mbọ ọ ga-agba onye mara okwu ọnụ ọ ga-ekwu onye mara nke ọ ga-emenwu biko ka anyị bido mewe ya ee eh? ala Igbo ga-adịrịrị mma ọ ihe m sị ma ekwuo ụmụnne m udo dịrị ụnụ dịkwara m onwe m isee